Igbo mma mmanụ uhuruchi ọma ee asị m uhuruchi maka na ebe m nọ na o ruola uhuruchi ebe gị nwa nọ bụrụ ụtụtụ ọma ana m asị gị bọọla chi ọ bụ na ehihie ehihie tata mara gị mma aha m bụ nwaada Kpakpando Ifeoma n'ugwu ee abụ m onye mgbasa ozi na-ewetakwara gị okwu na-akpalite mmụọ ọ kachasị dịka o si wee metụta n'asụsụ Igbo anyị na ọwara nzikọrịta ozi na ọwara zuzugbe zuzugbe mmekọrịta mmadụ na ọha na ibe ya bekee kpọrọ social media na nke tata anọ m nnọọ na-atụgharị uche n'ihe gbasara asụsụ mm, asụsụ ọ na-eju m anya ife kpata na kịta ruo kịta na ụfọdụ ka na-aghọtahie mkpa ọ dị obodo ọbụla ichekwa asụsụ ya mba ọbụla ichekwa asụsụ n'iji wee zọruo okwu ana ana m eche na ọ ya aka mma ma ọ bụ na anyị nebala anya n'ogo asụsụ nọ na mba ụwa nebala anya ihe bụ asụsụ nebala anya mkpa ọ dị na anyị chekwara asụsụ anyị na obodo ọbụla chekwabara asụsụ ya ọ dị mma n'ọnọdụ ma ọ bụ n'ogo asụsụ nọ na mba ụwa ọ bụ na i nee anya ị fụ na asụsụ bụ ozuru mba ọnụ asụsụ bụ ife mmadụ ọbụla na-eku ume na-asụ mmadụ na-asụ otu asụsụ maọbụ karịa ọ bụ na a mụọ nwa ọfụ nwa nwere ike ibe akwa nwa nwere ike ime ụda dị iche iche mana ọ da asụ asụsụ nke a wee pụta na asụsụ abụrọ ife mmadụ ji abịa ụwa bụrọ ebumpụta ụwa a na-amụta asụsụ amụta n'iji maatụ ọ bụ na a mụọ nwa na mpaghara ala Igbo e nwere ike nne na nna ya bụrụ ndị asụsụ Hausa ndị ugwu nwee ike ha bụrụ ndị Yoruba nwee ike ha bụrụ ndị ọcha mana asụsụ nwatakịrị afụ na-anụkarị ikekwali ọ bụrụ nke nne na nna ya na-asụkarịrị ya ma ọ bụ nke ọ na-anụkarị n'akụkụ ya bụ asụsụ nwata afụ ga-asụba ọ nya kpata na ị ga-afụ na ezinụlọ dị iche iche a mụta nwa a na-asụlị ya asụsụ be fa e nwere ike ndị be anyị nọ mba ofesi ebe a na-asụkarị asụsụ oyibo maọbụ asụsụ dị iche iche dịka eh, German Spanish wee dịlịzịa gaba nwatakịrị afụ a na-atụ uche ọ na ya asụzikwa asụsụ be nna ya ọ bụrụ a na nne na nna gbado ụkwụ n'ala dịka anyị na-afụ tata na ebe fa nọ abụrọ nsogbu mpaghara fa nọ abụrọ nsogbu na ọ kedụ asụsụ nwatakịrị afụ pụtara ụwa kwudo ọ bụ na ọ pụtara ụwa kwudo na ndị be fa na-asụli ya igbo nwa afụ ga-asụ igbo ọ ga-aghọta igbo mana ọ bụrụ na ọ pụtara ụwa kwudo asụsụ obodo ọ nọ na ya na ọ nya ka nne na nna ya na-asụli ya ma ndị gbara ya okirikiri ị fụ na asụsụ afụ gbara okirikiri ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-asụ ya bụ na ọ dị ezigbote mkpa anyị ma na o nwerọ onye bu asụsụ ọbụla wee bịa ụwa na ọ nke o kwudolu na mpaghara o kwudolu onwe ya ka ọ ga na-asụ ọ dịkwazi ezigbote mkpa ịghọta na asụsụ bụ ụzọ obibi ndụ ụzọ obibi ndụ asụsụ onye ka eji ama onye asụsụ mba ka eji ama mba ọ nya bụ na anyị ama ntikata mkpu a sị na anyị etifego oke obodo ọbụla ichekwa asụsụ fa